Нобэ ди нэтыным и кӏэухыу хьэгъуэлӏыгъуэ ӏуэхугъуэм и хабзэ дахэхэм ящыщу иужьрей зэманым къагъэпсэуэлъэж, къаӏэтыж, мастэхэш дауэдапщэм дытепсэлъыхьынущ. Мыпхуэдэ теплъэгъуэхэм ущрихьэлӏэ хъуащ иджырей хьэгъуэлӏыгъуэхэм. Мастэхэш ӏуэхугъуэр куэдым ямыщӏэжми, Нэхъ пасэм унэишэшхуэр зэфӏэкӏа нэужь ирагъэкӏуэкӏыу щытащ адыгэхэм. Лъэпкъым къахыхьа нысащӏэ цӏыкӏум и хьэл-щэныр, и тэмакъ кӏыхьагъыр къращӏэт жыпӏэми ущыуэнукъым. Абы дэн-бзэным щӏрагъадзэт апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ. Унэишэр зэфӏэкӏа нэужь, зыхуэфащэ хъыджэбзхэр къыщызэхуэст мастэнищым иращӏэкӏ тхьэлъэӏум.
Гуащэм мис и къуэм и къэшэгъуэ щыхъуам де, абы ирихьэлӏэу абы хуэщӏауэ щытын хуейт мис а данэ бзыпхъэ кӏапэ е щэкӏ хужь, чэсей хужь жиӏэу-щэ, абы, сэ сщӏэрэ, гъащӏэщӏэ зэрыщӏидзэм и нэщэнэу къыщӏэкӏынт ар. Абы хуэдабзэу лэныстэри щӏэрыпсу мастэм зэ иримыдау, ӏуданэри трамышау. Мис апхуэдэу щӏэрыпсу псори хущӏагъэхьэт абыжми, лэгъунэм. Мис абдей зэрыжысӏау, занщӏэу мастэнэм иришыфа ӏуданэр Занщӏэу зыфӏиуфа, мис абы елъытат, жаӏэ.
Дэтхэнэ зы хьэпшыпми, хъыджэбзым и ӏэбэкӏэми мыхьэнэ иратырт. ӏуданэр кӏыхьи кӏэщӏи ищӏ хъунутэкъым. Ар зэрызэридзэм, нищыр хиша нэужь ӏуданэр зэрыпиупщӏыкӏэм, лэныстэр зэригъабзэм, мастэр зэриӏыгъым. Абыхэм псоми кӏэлъыплъхэрти, пэш щхьэхуэм щӏэс цӏыхубз нэхъыжьхэм хуаӏуэтэжырт. Нэщэнэ куэд тражыӏыхьыфырт къедыбжэкӏа дэтхэнэми. Нысащӏэм мастэнищыр хишыфынкӏэ Абы къыбгъэдэтт хъуэхъу псалъэхэр игъэӏуу, Тхьэ елъэӏу бзылъхугъэ. Уеблэмэ къахыхьа цӏыкӏур ямыгъэгузэвэн, ямыгъэгужьеин щхьэкӏэ уэрэдхэри жаӏэрт. Нищыр хишэу кӏэӏунэ иритыжа нэужь, щэкӏыр нэхъыжьхэм я деж яхьэрти, дыпӏэм и инагъри, зэхуагъри, зэрызэхуэдэри къапщытэрт. Абыхэм елъытауи къахыхьа хъыджэбзым къищӏыкӏыну унагъуэ цӏыхубзыр зи хуэдэр къахутэрт. Хэдыкӏа щэкӏыр гуащэ хъуам зэрихьэрт. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ жыхуиӏэм и нэщэнэу, бзыхьэхуэр иужькӏэ унагъуэм къахыхьэ нысащӏэ цӏыкӏухэми храгъэдыкӏыу зэрахьэрт. Тхыдэджхэм, хабзэм фӏыуэ хэзыщӏыкӏхэм я фӏыгъэкӏэ нобэ адыгэ хьэгъуэлӏыгъуэхэм къыщаӏэтыж мы теплъэгъуэр. Нэм илъагъур ӏэм ещӏэж жыхуиӏэм хуэдэу ди адыгэ Лъэпкъыр ауэдэущ зэрыщытыр, ягу ирихьмэ къащтэжыну, ягу иримыхьмэ къащтэжынукъым. Иджы абы теухуауэ джэгуакӏуэхэм сыт дэ хэтщӏыхьыфынур, нобэрей ӏуэхум къезэгъын хуэдэу тщӏын хуейщ. Пэжщ, зэрыжысӏащи, купщӏэр дэ нобэ къытхуэгъэпсэуэлъэжынукъымэ, сыту жыпӏэмэ дэрбзэр ӏэщӏагъэр гисту псом яӏэщӏэлъыжкъымэ бзылъхугъэхэм. Аращи, купщӏэр къытхуэщтэжынукъым, ауэ и теплъэ дахэр къэдгъэпсэуэлъэжын хуейщ, сыту жыпӏэмэ Мыдэ европеизацие жыхуиӏэм дыхуокӏуэри, абы дыхуэмыкӏуэн щхьэкӏэ дэ ди деймкӏэ къэдгъэзэжын хуейщ. Фи бзэр зыщывмыгъэгъупщэ хабзэр ӏэщӏыб фымыщӏ.